Ihe ọgụgụ Nzukọ nsọ Katọlik Ụbọchị iri abụọ na anọ n'ọnwa Disemba Ihe ọgụgụ nke mbụ Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ abụọ nke Samuel Isi nke asaa malite n'usoro nke mbụ ruo na nke ise bidokwa n'usoro nke asatọ ruo na nke iri na otu gụnyekwara usoro nke iri na isii mgbe dinwenụ nyere david ezumike n'ebe ndị iro gbara ya gburugburu nọ david wee biri n'ụlọ ya david sịrị onye amụma natan Lee ugbu a, ebi m n'ụlọ osisi sida, ma igbe ọgbụgba ndụ Chineke dọrọ n'ime ụlọikwuu. Natan zara ya, sị, Gaa mee ihe ọ bụla dị gị n'uche, n'ihi na Osebụrụwa nọnyeere gị. Ma n'abalị ụbọchị ahụ, Dinwenụ ziri Natan, sị, Jee gwa odibo m bụ Devid na m sị ya, Ọ bụ gị ga-arụrụ m ụlọ ebe m ga-ebi. Ya mere, jee gwa odibo m bụ Devid na mụ, bụ Chineke nke igwe ndị agha, sị ya, Esiri m ebe ị na-azụ atụrụ n'ọhịa kpọpụta gị, meekwa ka ị bụrụ onye ndu ndị nke m bụ Izrel. Anọnyekwaara m gị ebe ọ bụla i jere, merikwaa ndị iro gị niile n'ihu gị. Aga m emekwa ka aha gị dị ukwuu dị ka ndị aha ha kacha dị ukwuu. Aga m ahọpụtara ndị nke m bụ Izrel otu ebe, kụọkwa ha dị ka osisi n'ebe ahụ. Ha ga-ebikwa n'ebe ahụ na-enweghị nsogbu ọzọ. Ndị obi ọjọọ agaghị akpagbukwa ha ka na mbụ. Bido mgbe m họpụtaara ndị nke m Izrel ndị ikpe, aga m enye ha ezumike site n'aka ndị iro ha. Aga m eme ka ị dị ukwuu, aga m ewuru gị ụlọ, ezinụlọ gị na alaeze gị ga-adị ebeebe. Aga m akwụdosi ocheeze gị ike ebeebe. Okwu nke Osebụrụwa. Ekele dịrị Chukwu. Abụ ọma na azịza ya. Azịza ya bụ Aga m eji ukwe kwupụta ịhụnanya nke Onyenwe anyị ebeebe ebeebe. Aga m eji ukwe kwupụta ịhụnanya nke Onyenwe anyị ebeebe ebeebe, bido na ndụdụgandụ ruo na ndụdụgandụ. Aga m na-ekwupụta ntụkwasị obi gị, n'ihi na ịhụnanya gị ga-adị ebeebe. Ikwesị ntụkwasị obi gị ga-akwụdosi ike dịka igwe. Azịza, Aga m eji ukwe kwupụta ịhụnanya nke Onyenwe anyị, ebeebe, ebeebe. Mụ na onye m họọrọ agbaala ndụ, aṅụọrọla m Devid nwa odibo m iyi. Aga m eme ka ọchịchị gị dị ebeebe, aga m emekwa ka ocheeze gị dịgide ruo na ndụdụgandụ niile. Azịza, Aga m eji ukwe kwupụta ịhụnanya nke Onyenwe anyị, ebeebe, ebeebe. Ọ ga-ebeku m sị, Ị bụ nna m, Chineke m na onye enyemaka m. Aga m ahụ ya n'anya ebeebe, ọgbụgba ndụ mụ na ya ga-adị ọkpụ. Azịza, Aga m eji ukwe kwupụta ịhụnanya nke Onyenwe anyị, ebeebe ebeebe. Mbeku, Aleluya, aleluya! Bịa n'etiti anyị, Ịmanụel, gị bụ Chineke nọ n'etiti anyị, gị bụ eze anyị, gị bụkwa onye ikpe anyị. Zọpụta anyị, Onyenwe anyị na Chineke anyị. Aleluya! Ihe ọgụgụ nke a si n'ozi ọma dị asọ nke Luk dere. Isi nke mbụ, malite n'usoro nke iri isii na asaa ruo na nke iri asaa na itoolu. Nna ya bụ Zekaraya jupụtara na mmụọ nsọ, buo amụma, sị, Ngọzi dịrị Dinwenụ Chineke nke Izrel, maka na ọ bịara leta ma zọpụtakwa ndị nke ya. O weliterela anyị onye nzọpụta site n'agbụrụ Devid, nwa odibo ya. Otu o siri kwuo n'oge ochie site n'ọnụ ndị amụma ya. na a ga-azọpụta anyị site n'aka ndị iro anyị, na sitekwa n'aka ndị niile kpọrọ anyị asị. Gosi ebere nke o kwere nna nna anyị ha na nkwa, bịa chetakwa ọgbụgba ndụ ya dị nsọ. Ọ ṅụụrụ nna nna anyị bụ Ebraham iyi kwekwa nkwa na ya ga-azọpụta anyị n'aka ndị iro anyị, ka anyị nwee ike na-ekpere ya na-atụghị egwu ọ bụla, n'ịdị nsọ na ezi omume n'ihu ya ụbọchị niile nke ndụ anyị. Ma gị bụ nwa, ka a ga-akpọ onye amụma nke Onye Kacha Elu, n'ihi na ị ga-aga n'ihu Dinwenụ idoziri ya ụzọ ya niile. Ime ka ha nwee amamihe nke nzọpụta site na mgbaghara nke njọ ha. Site n'obi ebere nke Chineke anyị, Ọ ga-eme ka anyanwụ ụtụtụ bịakwasị ndị nke Ya, inye ndị niile nọ n'ọchịchịrị na onyinyo nke ọnwụ ìhè, bịa duzie ụkwụ anyị n'ụzọ nke udo. Oziọma nke Oseburuwa, otito dịrị gị Kristi.